Yes. Ndiye takonza booklet. Eh, booklet kabuku ndithu. Kamene muli maudindo onse komanso muli tani nkhope za anthu zonse. Ndiye kuti delegate yo akatuluka akakhala mkatimo azituluka panja povotera apo. Achonga. pamene mwaika kunja kunkoti Ehe. adzavotera kuno kuno Azavotera kunja. simunapangire mkatimo bwanji aha mkatimo yakhala ngati kuti ndi space chabe imene Oh, yachepa space chabe. Mhm. koma panja apa azangobwera uzangopanga cast vote koma kuwerengera zizikawerengekera cha kusogolo kuja Koma ali- aliyese ali- kutani ali mnjira ali mnjira kubwera kudzavota panja pano ali munjira wina mmene sanganena momo. kuti "Ah, iwe ukavota uko takavotera ineyo ali munjira mmenemo tinene Mudziwe bwanji kuti bwino. tape- tapanga masystem zimene ndikunena kuti pali masystem oyikidwa owonesesa kuti tikamapanga even transfer ma ballot papers kumapita kusogolo panotu kuli a security kuli ma, ma, ma, ma, ma monitors kapena ma observers kuli ma auditors nde ikhala kuti votiyo ndiyotetezeka osati masewera palibenso zonena kuti wina wake apanga njira ina iliyonse yoonetsetsa kuti mwina ah, abere ndigwiritse ntchito mawu amenewo ndathokoza kwambiri zikomo kwambiri Ah, tili nchikhulupiriro kuti ziyenda mmene eni ake chipani akufunika zimenezi ziyenda ndithu sipakhala madando madando nthawi zina sa sizoti sasowa nthawi zina nthawi zina kumakhala kunena kuti munthu aliyense amafuna atawina timadando timatha kubwerapo koma osati kubwera chifukwa chonena kuti chisankhocho sichinayende bwino zikomo kwambiri ndathokoza kwambiri ayi amenewo ndi amene ndithu akuyendetsa chisankho chimenechi kuno ku Mzuzu. Musaiwale kunena kuti kuli uh, convention ya chipani cha UTM ndipo uh, kampani imeneyi ndi imene ndithu ikhale ikuwerengera kunena kuti ayi tiyeni titere apa tiyeni tipange choncho ndi amene ndithu azichitira ndithu anthu amenewa mwina mukuona uh, mchithuzi kunena kuti pali security kwambiri pano security apolisi ayima ndithu uh, pa khomo lenileni lolowa ndithu muholo aha apolisi amenewo cholinga nchonena kuti athe kupereka ndithu ah, chitetezo ah, makamaka chitetezo chokhwima komanso ah, tinanena kuti panja panja pali anthu ochuluka kwambiri amene ndithu amafuna alowe komano sikuti akungotenga wina aliyense nkumalowa iyayi chochitika nchonena kuti ah, akumapanga ah, kumawunikanso Eh, mchithunzi ndikuona um, Jappie Mhango. A Jappie Mhango ndi a vice president wa chipani cha a, DPP amene ndithu afika malo ano um, ku convention kuno. Uh, tiye tione kuti kuti titha mwina kuyankhula nawo tione anzathu athe kuthamanga thamanga nawo kuti uh, mwina tithe kucheza nawo amenewa komano musayiwale kunena kuti ma delegateswo sadayambe kulowa mchipindamu Uh, ndipo akuti akamalowa adzaunika kuti ayi pano mwachitsanzo uh, chitipa aliko anthu angati kenaka chitipa ilowe kenaka akatero ya tiyeni karonga nayo nsanje kasungu ilowe ndimene adzichitira uh, kutanthauza kunena kuti sikuti adzingoti poti delegate basi kungolowa ah, kapena kungoti basi poti ine uh, akundidziwa kuti ndi delegate kungodzikakamiza ayi Chimene chachitika pano adziunika ndithu kuti iyayi awa ndi akudowa awa ayi kuti ma delegates tiyeni alowe chimodzimodzi atsogoleri a zipani zina ah, amene awayitana nawonso chimodzimodzi akhale ndithu ah, akuwalandira malo ano kulowa mkatimo ndiye mwina munamva ndikucheza ndi feston paja kunena kuti ankati akuti alowa mkatimo even a zipani zina akhala nawo chabe pa mwambo umenewo umene akhale akutsegulira Ah, eh, ya ndimene atakhale nawo E, komano ikakwana nthawi yonena kuti akuvota ah, ndiye kuti iwowa akhale ndithu ah, akuona njira ina mmene angachitire nanena kuti ndaona ah, olemekezeka ah, japi muhango amene ali vice president wa chipani cha dpp komanso member of parliament rumphi north takulandirani tathokoza bwana tiyambire ponena kuti mwadzatani kuno
ah ndabwera kuno ngati wotumidwa andituma profesa arthur peter mutharika mtsogoleri wa chipani cha dpp kuti ndidzayimire kuno komanso kuyimira chipani
ndiye tikadati kuti dpp ili pano dpp yafika kuno ku convention ya utm dpp ku convention ya utm dpp yafika kuno ku mzuzu ku convention ya chipani cha utm
wina kumudzi nkumadabwa kuti ah, kodi dpp yu ndi ko- uh, utm ah, ndi amodzi e, pachizungu timati like minded anthu ofanana zochita e, utm ndi dpp zochita zawo zofanana komanso musayiwale kuti paja utm inachoka mu dpp momwemo choncho kuli ngati kholo lapita kwa mwana wake Mwati mwati mufanana zochita? Ndi- ndi- we are like- Muli serious? a- a- kwambiri kwake zochita zathu zofanana timakhulupirira mdemokrasi 2017 ija timaona utm ikupanga zake dp ikupanga zake lero mukuti mufanana zochita mwana aka- akakula ama- amatha kupanga zaketu inu tili simu- simu- muli ndi bambo anu tiye muli kwanokha koma sikuti bambo anu mnasiyana zochitika tiya zochitika zipambana zofanana nchifukwa tabwera kuno kwa mwana wathu
moti pano zafanana zochitika nzofanana kuyamba kale sizayamba lero kuyamba kale zidali zofanana koma amalawi amakuona nthawi ija mukusemphana mwana ndi bambo ake sakhala nyumba nyumba imodzi mpaka kalekale imafika nthawi amatha kusiyana mwana akazenga akamanga pake amaka- ama- amakhala ndi mudzi wina ndiye mwana akakwatiwa amabwereranso kumakolo iyayi koma amatha kubwererana ulo makolo amanena kuti ayi mwana iwe bwera wakwatiwa nkuti bwera- bwera bwera kuno kuno Eh, ngati kubanja kuzikuvuta timatha kuitanisa kunena kwake basi munthu walowola ndiye timakamutenga kulowola uja kuti bwere kuno muli omasuka bwanji kudzakhala pa mwambo umenewu ngati mtsogoleri wa chipani cha ah, dpp kuno ku chigawo chakumpoto amene mukuyimira profesa arthur peter mutharika Ah, ine ndinokondwa kwambiri kuti chipani chanituma kuno that's on a serious note Ah, kuti ndidzaimire chipani Uh, monga ndanena muja ife timakhulupirira mu democracy eh, komanso achipani cha utm anatitana kuti tizakhale nawo kuno ndi chipani chandituma ine kuti nzachiyimirire mukumbuke kuti ifenso tinali ndi convention mu august achipani cha utm anabwera mu unyinji wawo kuzakhala nawo kumsonkhano wa dpp wa convention choncho monga ndanena ndife ofanana zochitika timayenderana choncho kubwera kwa ife kuno ndi chimodzi mopereka uthenga nao kuti chipani cha utm ndife sikuti ndife osiyana ndife ofanana
kapena muli pa mgwirizano mgwirizano uh, iyayi koma kodi tu- tikamati mgwirizano tonse ndife ogwirizanatu mgwirizano mufuna kunena ndi wamtundu wanji ngati ngati ngati ba- banja limodzi ngati mafamili ofanana zochitika timagwirizana ndi kale sikuti palibe pali pali kusemphana kulikonse iyayi nanga si ndafunsa ndafunsa zimenezi chifukwa chakuti masiku awawawa tinene kuti miyezi iyi takuonani muntu mukugwira ntchito limodzi mafunction muja kuyendera limodzi tikumaonanso ngakhale ivi na aford kunena kuti "Ah, awa pala ajali apa pala chihana kumuonanso akuluakulu ena achipani cha utm ali pambali pa kuti ah, kuti zikukhala bwanji anthu nde akuti na- basi ni mgwirizano tikugwirira ntchito limodzi e, chipani cha dpp ni chipani chotsutsa boma chipani cha utm chipani chotsutsa boma chipani cha aford chipani chotsutsa boma ngati anthu amene tili like minded amene tomba tu- tili gulu limodzi tili mbali limodzi ndipo ntchito timagwiranso limodzi choncho zimene tikupanga pano kugwira ntchito limodzi kutumikira malawi mu umodzi wathu ground muyiona bwanji kampeni tikudzayamba kutsogoloko a ground ndiyabwino bwino ground siyochita kufunsananso ayi inu nokha mukutha kuona inu mwasamuka mu malawi muno ngati mesa muno malawi

si uthenga iwowo umene atakapatsa anthu akapatsa anthu uthenga kuti mafuta akusowa akauza anthu zimenezo akauza anthu zoti aip kulibe akauza anthu zimenezo akauza kuti tikuwopsezana pangeni akauza anthu zimenezo ngongole ya fif- ya 15 trillion akauza anthu chanthu anthu akauza cha kuti akongola ndalama 15 trillion komwe zapita sizikudziwika mmati akauza anthu zimenezo tiye tikomana kukampeni komweko tione uthenga umene atakapatsa anthu iwowo zoti anthu akulephera akulephera kugula maluwa lero atakauza anthu zimenezo zoti anthu akukanika kudya akulephera kugula fertilizer wa wa wa wa wa, wa 4000 atakauza akauza zimenezo tiyeni kukampeni tukakumana konko vuto ndilakuti anzathuwa uthenga woti akauze anthu awo alibe chifukwa akanika kupanga msonkhano angopanga ku- malo amodzi modzi inu mupanga misonkhano Ah, ife tikupanga paliponse si tili pano utm ili pano tu Ah, dpp ili pano ife msonkhano tikupanga muno bwino tu fati uthenga wathu tina tinawo zolinga zathu anthu akuzidziwa
msonkhano umene waukulu wa chipani cha, cha utm ukachitika ukhala wofunikira bwanji pa ntchito yochita kampeni ndi umene utapange shape tsogolo la- tsogolo la dziko lino tikukhulupirira kuti uh, utm ikapanga convention yabwino asankha atsogoleri abwinobwino uh, ngati zipani zotsutsa boma timalankhulana tifuna tizigwirizana cholinga choti tiaphule amalawi pa mavuto amene akumana nawo lerolo this is on a very serious note it is the wish of uh, zipani zotsutsa kuti tiaphule amalawi pa moto umene akumana nawo lero lino amalawi za- zaka 4 zapitazi akumana ndi mavuto ochuluka kwambiri si zimene amalawi ankayembekezera yayi amalawi amene anganaavo anavotera pa congress na- ndi, ndi alliance anali ndi chikhulupiriro chachikulu kwambiri kuti mwina dziko lipita kutsogolo koma zimene aona amalawi zodabwitsa ndikunena lero kuti tibwere muno mu Mzuzu muno ndikuti